Anois ar an líne tá an tOllamh Joe Barry ó Choláiste na Tríonóide. A Joe, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Fhearghail, is fada ó bhíos ag caint leat. Sea, sea, is fada. Yeah, is é inniu an chéad uair dúinn le roinnt blianta anuas agallamh raidió a dhéanamh le chéile, a Joe. Dá bharr seo, ar mhiste leat ar dtús a insint dom conas atá an obair maidir le sláinte poiblí i gColáiste na Tríonóide ag dul ar aghaidh leat ón uair dheireanach a rabhamar ag caint le chéile? Bhuel, is dóigh liom an fáth nach rabhas i dteagmháil leat ná tá mé ar scor ó Coláiste na Tríonóide. Ok, ok. so nílim ag obair, tá mé imithe ar pinsean mar a déarfá. ok. yeah. Now bhíos gníomhach i san eagraíocht Alcohol Action Ireland go dtí anuraidh agus tá mé éirithe as san freisin anois so an An rud eile go raibh á dhéanamh agam agus do bhí, chuir sort Covid isteach air sin, do bhunaigh an tAire Simon Harris coiste chun féachaint isteach ar conas mar a bhí ag dul ar aghaidh leis an tAcht ó thaobh alcóil agus sláinte phoiblí. So chuir sé ceist ormsa bheith mar cathaoirleach ar an ngrúpa san bhí téarma trí bhliana. So do bhíos gníomhach ach bhí sé in am covid so ní rabhamar bhíomar bhí orainn é a dhéanamh ar líne seachas go pearsanta. So bhíos tá sé sin an obair san déanta. anois agus táimid ag fanacht ar Cathaoirleach nua agus you know athnuachan ar an ar an gcoiste. So i ndáiríre tá mé ag obair ar rudaí eile ó thaobh cúrsaí drugaí dhe ach ó thaobh alcóil tá suim agam fós agus tá fhios agam go bhfuil an ráta ólacháin i muintir na tíre íslithe agus is maith an rud é sin agus tá you know bím ag féachaint ar cad iad ach nílim saghas suas chun dáta go hiomlán ó thaobh ó thaobh conas mar atá rudaí chonaic mé go raibh go raibh alt agat as Béarla in Northside People agus you know an obair, an sár-obair atá á dhéanamh ag Sheila Gilheany agus an fhoireann in Alcohol Action Ireland faoi láthair. Tá. Tá súil agam go bhfuil tú ag baint taitneamh as bheith ar scor ó Choláiste na Tríonóide ar aon nós. Ok. Ah yeah yeah yeah. I just, Táim. eh, dúirt tú, like, tá fhios agam go bhfuil tú ar scor, ach eh, t- cuirfidh mé b'fhéidir cúpla ceist ort faoi eh, Sure. eh, just ag leanúint ar aghaidh. Ok, um, just an mórphictiúr b'fhéidir, an bhfuil tú sásta a Joe go bhfuil acht sláinte phoiblí alcóil againn sa tír? Le like, like, comparison atáim an-sásta go bhfuil acht mar seo ag- mar seo againn sa tír? Yeah, is is is éacht mór gur dhein an Rialtas an tAcht san a chur le chéile agus do shínigh an an tUachtarán Michael D. Ó hUigínn é isteach i 2018 agus um agus tá tá ana-chuid páirteanna ana-chuid caibidil, b'fhéidir, an focal, nó san Acht, Public Health Alcohol Act, agus tá siad, de réir a chéile tá an rialtas á chur i bhfeidhm iad, agus tógann sé sin tamall ach tá sé ag dul sa treo ceart gan aon dabht. Níl aon dabht fé sin, you know, ach tá cúpla rudaí fós gur chóir a tharlódh agus tá súil agam go dtarlóidh siad. Rud éigin a bheinn amhrasach faoi ná toisc go bhfuil an ráta alcóil atá á ól ag muintir na hÉireann ag dul i ísle go mbeadh na comhlachtaí móra ag cur brú ar na rialtais ó ná bac leis an Acht anois tá go leor déanta agaibh you know so táimid agus nuair a deirim tá tá an an um lucht lucht sláinte poiblí um ag fós ag brath ar an Acht so mar is is Acht atá ba is dóigh liom go bhfuil tíortha eile ag féachaint ar rud mar seo agus bhí ionadh ar dhaoine gur dhein Éireann éacht mór agus sin a bhí ann ach do thóg sé timpeall deich mbliana, you know, bhí mise an-ghníomhach ó thaobh cúrsaí sláinte ag cur ceiste ar an rialtas agus you know an rud ceart a dhéanamh ó thaobh alcól agus do thóg sé ó b'fhéidir 2009 go dtí 2018 you know so beagnach dó deich mbliain ach sin sin mar you know caithfimid is is tír daonlathach anseo agus tá an rialtas i gceannas agus sé an jab atá ag muintir sláinte phoiblí agus Alcohol Action Ireland go háirithe ag iarraidh go dtarlódh nó go mbeadh rudaí níos fearr sa tír ó thaobh andúileacht agus ó thaobh damáiste atá á dhéanamh leis an slí ina ólaimid alcól sa tír so. Is acht ceannródaíoch é, nach bhfuil? Cad é? Acht? Acht, acht, an tAcht Sláinte Poiblí, Alcól, is acht, is acht ceannródaíoch é, nach bhfuil? Like, ag tabhairt spreagadh do dhaoine i dtíortha eile. Yes, oh yes, tá sé sin, agus, you know, freisin, like, roinnt des na haltanna atá san Act, caithfear iad a bheith, bíonn iniúchadh ag an Aontas Eorpach freisin, so ní hé amháin just Éirinn, rudaí cosúil le labelling agus ansan mar sin, tá an-chuid. Tá tionchar ag an European Union, an Coimisiún, freisin so agus táimid, bíonn orainn, you know, déileáil leis na, muintir na hEorpa freisin, you know, níl Éirinn, de bharr an Aontas Eorpach, nílimid céad faoin gcéad neamhspleách ó thaobh rudaí mar sin a thuilleadh. You know? Ach táimid, tá rudaí ag dul sa treo ceart agus is dóigh liom go sé an ní atá á rá againn ná tá timpeall 20% den den daonra ní thógann siad alcól in aon chor so an ráta tá sé saghas níos mó ansan dá bharr san leis na daoine a ólann, you know. Hmm. Dúirt tú go bhfuil ísliú ó thaobh an líon daoine atá ag ól alcóil in Éirinn. Deirfinn gurb é an cúis le sin ná tionchar tar éis teacht ón Acht Sláinte Poiblí Alcóil, an aontaíonn tú le sin? Sea, yeah, is dóigh liom é mar tá, Ó 2009 go dtí go dtí go dtí gur tháinig an an Acht an tAcht i bhfeidhm, bhí an-chuid díospóireacht sa sa meáin, an-chuid ar fad, you know. Agus déanann sé sin difríocht agus bhí daoine ag rá, oh yeah, b'fhéidir go bhfuil an ceart acu leis an dream seo. Ar dtús bhíodar ag rá, oh, is saghas nanny staters agus. you know, rudaí maslacha á rá fúinn. Ach sé a bhí á dhéanamh againne ná, bhuel, feicimid na an damáiste agus táimid ag iarraidh nach mbeadh an damáiste ró-olc, you know, tá sé simplí. Na comhlachtaí mór idirnáisiúnta. Sé atá i gceist acu siúd ná brabús mór a dhéanamh, you know, agus sin mar atá sé. So tá dá thaobh, ná an dá thaobh. Agus tá rudaí mar sin freisin le fossil fuel, an-chuid des na na rudaí atá go dona sa domhan dar liomsa ar aon nós ná na comhlachtaí móra cumhachtach idirnáisiúnta, transnáisiúnta. agus tá is baolach go bhfuil bíonn bíonn leisce ar ar polaiteoirí déileáil leo siúd you know níor ach níor dhein bhuel dhein an an tAire Simon Harris éacht you know agus do lean sé leis agus timpeall 15 bliain roimhe sin nuair a bhí an Tánaiste anois, Micheál Martin, nuair a bhí seisean mar Aire Sláinte, dhein sé an rud céanna le caitheamh tobac. You know, so tá sé tábhachtach go mbeadh polaiteoirí go bhfuil an thionchar acu agus go bhfuil you know Taoiseach Tánaiste, Aire Sláinte, Aire Dlí is Cirt agus tá an, tá an-dhíomá orm cad atá á dhéanamh ag an Aire Dlí is Cirt leis an Sale of Alcohol Bill you know. Tá sé dochreidte go bhfuil sé sin á dhéanamh acu siúd. Tá sé dochreidte Em agus meas agus níos measa ná dochreidte mar tá sé ag dul i gcoinnibh an an tAcht agus an acht agus freisin de bíonn an an Roinn Dlí is Cirt agus an Aire ag caint faoi you know ionsaí ar mhná agus rudaí mar sin de ionsaí gnéis ionsaí gnéis agus rudaí mar sin agus tá alcáil taobh thiar de an-chuid den iompar san agus go bhfuil siad ag iarraidh an Sale of Alcohol Bill a chur isteach tá sé tá sé dochreidte really you know. Agus níl Alcohol Action Ireland agus eagraíochtaí eile ar nós an Alcohol Forum agus ICAN Network níl siad sásta leis an bille sin nach bhfuil? No, ní, ní, tá an ceart agat, go, céad faoin gcéad, yeah. Agus is dóigh liom ná mná na hÉireann, you know, mar tá, um, so, so like, is saghas, um, téann sé i gcoinnibh an achta, you know, agus is rialtas amháin agus deirtear, like, go bhfuil rud a tugtar air ná joined-up government, Bhuel sa chás so níl sé joined up you know mar tá tá roinn stáit amháin ag iarraidh a ndícheall a dhéanamh ó thaobh damáiste de bharr alcól agus tá roinn stáit eile agus iad a dhéanamh a mhalairt you know.